manɔ dan tɛ foli min na k'a yira la k'a fɔ aw bɛ malikura taasira o ja filɛso de kan nin waati in na an bɛ bɛ kunnafoni di aw ma mali kɔnɔ mali kura yɛrɛ taabolow la a politiki nasiraw la a seko ni dɔnko nasiraw la ka se a kalanko walawalalen ma anw bɛ sigi ka nin kunnafoni ninnu bɛndɛgɛmɔ ka di aw ma fɔ aw sigiyɔrɔ la bi an sigira an bɛna masala kɛ fɛn kelen de kan bi o min bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'a bɛ denmansaw ni kan n'a bɛ denfaw ni kan n'a bɛ lakɔli karamɔgɔw ni kan o cogoya kelen n'a bɛ faso ni kan n'i y'a jateminɛ anw ka jamana kɔnɔ kalansira walawalalen don k'a bɛn kalo kɔnɔntɔn baara de ma kalo kɔnɔntɔn baara tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ walima kalo seegin jamana bɛ kiimɛli baaraw labɛn n'a bɛ fɔ ko ɲɔgɔndanw o ɲɔgɔndanw olu daminɛna anw ka jamana kɔnɔ o siratigɛ de la sa jamana ɲɛmaaw ye hakilila min di labɛn minnu kɛlen don hakaja ka se baara yɛrɛ labɛn cogo ma kudayi an bɛna walawalali kɛ aw ye bi ni kunnafoniya ni olu kɔnɔna la san'o cɛ an bɛ foli tɛnku an ka marabolo ɲɛmaa la jamana ɲɛmaa asimi goyita a ni wulikajɔ a ka minisiriso min ka baara ɲɛsin bɛ kalanko ma k'u fana fo k'u ni cɛsiri kalanko ye boso yɔrɔw de ye a tilan yɔrɔw de don a ɲɛmaa kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ni foli ka kan n y'o de fɔ jamana ɲɛmaa kɔrɔ dɔ ko ten ko n'i b'a fɛ ka jamana ci k'a ma se i ka bese ni muru ni marifa ta jamana kama a kalanko nagasi dɔrɔn i b'a ye jamanadenw bɛ kɛ cogoya min na balimakɛ anw bɛna an sɔnin sigi nin kiimɛli baaraw kan kiimɛli minnu n'u labɛnna anw ka jamana kɔnɔ a daminɛ cogo ani a bɛ ka taa cogo min na munna n ko a daminɛ cogo a fɔlɔ anw ka jamana ɲɔgɔndan kiimɛli baara min bɛ wele ko kapu o baaraw kun cɛra alamisadon mɛkalo tile bi saba anw ka jamana kɔnɔ kɔlɔsiliw ye mun ye taabolow ye mun ye i n'a fɔ minisiriso y'a fɔ cogoya min na u y'u sɔnin sigi fɛn damadɔ kan i n'a fɔ fɛn min dɔnnen don jamana kɔnɔ o min labɛn bɛ ka ban o dɔ ye jumɛn ye anw ka jamana kɔnɔ taabolo minnu bɛ kalanko nasira la k'a fɔ ko ni kiimɛli baaraw bɛ kɛ fɛn min bɛ wele ka di lakanali kɛbagaw ani sɛgɛsɛgɛli kɛbagaw ma n'a bɛ wele ko police de surveillance o kɔnɔ kuma dɔnlen don lakɔli karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ nka san'o cɛ minisiri ye kunnafonidi kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ nin F saba bɛ se ka kɔn cogo min na fraude faux sujet ani fuite des sujets olu bɛ se ka lakana cogo min na les 3F baw ko n'i y'a ta k'a lajɛ anw ka jamana kɔnɔ nin waati laban ninnu na min ye fraude fuite ani faux sujets k'olu de bɔli ka ca fo k'a to ten k'a bɛ kɛ sababu ye ka lakɔliden dɔw bila fili kɔnɔ o cogoya kelen na ka denmansa dɔw fana lanata ka don da fɛ da min ni a n'a man kan ɔ ko nin kunnafoni di kun ye min ye o de ye ka bɛɛ lajɛlen bila kunnafoni di cogoya kelen na k'a fɔ ko baara ani lakɔliden yɛrɛ ka wɔsi k'o de bɛ se ka maa bɔ ɲɔgɔndan kiimɛli saliw kɔnɔ o nɔ kan u ye sariya kɛrɛnkɛrɛnlenw ta ɲinɛn ta ninnu na sariya kɛrɛnkɛrɛnlenw ye jumɛn ye ko ɲinɛn n'i y'a ye yɔrɔ o yɔrɔ minnu b'a bila bɔlɔlɔsiraw kan k'a fɔ ko nin ye ɲɔgɔndan sijɛ ye a sijɛ de filɛ nin ye ko min y'a bila bɔlɔlɔsira kan ani min y'a partager gurupu kan ani min y'a gurupu sigi k'a fɔ ko an bɛ ka kiimɛli sijɛw di ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲangata sɔrɔ ka da mun kan minisiriso min ka baara ɲɛsinnen don kalanko ma ale ni fanga bonda min bɛ cybercriminalité ko ɲɛnabɔ min bɛ bɔlɔlɔ siraw kiri tigɛ n'o ye adama kulubali ye ni kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen b'o dɔn bi ko a fana sendon bɛ nin baara in la ka don a kan k'a fɔ ni mɛtiri min walima ekɔliden min walima denmansa min ye bɔlɔlɔ sira ci k'a fɔ ko nin ye sijɛ ye ɔ ko i nɔ bɛ se ka minɛ a la donc o bɛ min na lamini fana se dan ye samafa ye ɔ n'i ye dɔɔnin kɛ ni sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko min taabolo man ɲi i fana t'i yɛrɛ minɛ baw yɛrɛkun sɔrɔ man nɔgɔn sɔrɔ la wa nata bɔrɔ ka girin ni kubɔrɔ ye n balimaw k'a fɔ denmansaw ye anw ka kalan bɛ niveau min na bi a bɛ gɛlɛya o gɛlɛya kɔnɔ n m'a fɔ lakɔli karamɔgɔw sen t'a la n'i y'a gɛlɛya tila tilayɔrɔ saba i bɛ t'a sɔrɔ fila bɛɛ bɛ denmansaw kan e sɔnna i den bɛ faso ka lakɔliso la walima a bɛ kɛnyɛrɛye ekɔliso la i sɔnna ka wari sara walima faso sɔnna ka jɔ jigiya dɔ kɔrɔ k'a fɔ ko n bɛna nin baara kɛ baara min bɛ kɛ sababu ye ka den lakalan bawo den lakalali kɔnɔ a nafa de bɛ se jamana ma wa kɛnyɛrɛye lakɔliso minnu bɛ jamana kɔnɔ u ka yamaruya sɛbɛn na a fɔra de k'u bɛna faso dɛmɛ fasodenw lakalanni n'u lafaamuyali ko ɲuman na wariko kuma ko tun t'a rɔ hali n'an y'a sɔrɔ sisan kɛnyɛrɛye dɔw bɛ wariko don a rɔ bawo diɲɛ laban ko yɛrɛ sigin bɛ o de kan sa o ko ko ko musakanin ko kan ka y'a la ko ko ko musaka ko bɛ y'a la ɔ musaka ko bɛ tila ka kɛ musaka dafiri y'an bolo faamuyali ko ɲuman la k'a d'a ma o baara min bɛ yen n'an bɛ ka kɛ n'an bɛ k'an sɔnni sigi a kan o denmansaw caman de bɔra u jɔyɔrɔ la m'a d'i ma sisan o ye jumɛn ye modibo keyita a ye fanga kɛ an ka jamana in kɔnɔ minnu bɛ politiki fɛɛrɛ jɛmu kɛ an fɛ yan u y'u sɔnni sigi a kan sisan san seegin kɔnɔ modibo ye i jɔyɔrɔ fa jamana ɲɛta sira yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na jamana ninakili yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na wa kalanko la a y'i jɛniyɔrɔ fin a ko minnu ye kalan kɛ ka jɔ jɔyɔrɔ kɛ ka ngolo fa kalanko nasira la ko k'olu bɛɛ lajɛlen bila ka taa lakɔlimɛtiriya kalan de la n'i kɛra premier ye walima i kɛra deuxième ye walima i kɛra troisième ye aw de tun bɛ bila ka taa IPEG la walasa aw ka se ka kɛ lakɔlikaramɔgɔ jolenw ye bawo aw jɔyɔrɔ ye ngolo fa kilasi kɔnɔ o réforme 1962 jɔsen caman de b'a kɔnɔ min bɛ fanga di lakɔli karamɔgɔ ma wa min bɛ faamuyali ko ɲuman di kalanden ma ka tila ka denmansa fana bila bɛrɛ la n'i jɛnna ni den dili ye kunnafoni di sira eh, kalanko sira fɛ n balimaw o sariya kisɛ minnu bɛ yen olu caman yɔgɔyɔgɔn bɛ bi olu t'u nɔ olu t'u cogoya la mun na ni sariya ninnu bɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen yobara anw ka bɛɛjɛ fanga de kɔnɔna la kalanko yoboyabara de 92 ka na se bi ma nka san'o cɛ an k'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ sɔrɔsi fanga fana y'a jɔyɔrɔ bila ka d'a kan kalan sɔrɔ sira minnu tun bɛ an ka jamana kɔnɔ musa tarawele ka waati la lakɔlimɛtiri tun bɛ se ka kalo saba kalo wɔɔrɔ kɛ i tɛ musaka sɔrɔ min i ni min ka kan o de la année blanche min kɛra en 79 ekɔlimɛtiri kɛmɛ fila bi duuru ani naani mali y'u formé u bɛɛ lajɛlen taara u yɛrɛ sɔrɔ gabon burkina ani côte d'ivoire ka se ka lakɔlimɛtiriya baara kɛ kabiri yen a yoboyabara dɔɔni n balimaw k'a surunya aw ye nin min filɛ nin ye n'an b'a ɲɔgɔn dan kiimɛli kumaw la a degun bɛ se dɔ bɛɛ lajɛlen dɔ ma denmansaw b'u ta sɔrɔ lakɔlikaramɔgɔw b'u ta sɔrɔ hali minnu yɛrɛ ye faso ɲɛmɔgɔw ye olu b'u ta sɔrɔ o la an b'u fo u ka nin hakilila ninnu na ko cɛbɔ dan ye yɛrɛbɔ ye dɛ n'a ma ɲɛ i ye kalo seegin kalan walima i ye kalo kɔnɔntɔn kalan i fana k'i jilaja i ka nɔbɔ ko la n y'o de fɔ dɔw bɛ yen ni ala y'i gɛrɛsɛgɛ don nanga dun la den dɔw bɛ yen olu ye nanga dun ye ni ala y'i gɛrɛsɛgɛ don o la da la k'a fɔ ko kunmasuli y'i ta ye da la k'a fɔ a bɛ nimisiwasa sɔrɔ yɔrɔ min na o y'a tulonkɛ yɔrɔw de ye a bɛ yen de sɛgɛrɛ ɔ o fana y'a damana babu ye an bɛna an da don o la don nataw la ka mun fara o kan o min filɛ o ye n'an bɛ k'an sɔnni sigi o la den caman bɛ yen u bɛ taa ekɔliso la u ni kimɛli min ka kan u t'a ta u ni lafaamuyali min ka kan u ka sira t'a la mɛtiri tɛ lafiya denba min y'a wolo o tɛ lafiya kalo kɔnɔntɔn sɛgɛn ni tɔɔrɔ ani den nɔfɛ taama o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ denfa yɛrɛ fana bɛ misimisi la a bɛ hami na nka nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ye ekɔliden yɛrɛ de nɔ ye bawo n y'a fɔ aw ɲɛ na sisan n'a ma ɲɛ ko a y'an dɛmɛ k'an ka wara faa o k'a sɔrɔ a kunyanfan b'i yɛrɛ bolo ko ko bɛ ka kɛ jamana fɛ ko ko bɛ ka kɛ ekɔlimɛtiri fɛ ko ko bɛ ka kɛ denmansa fɛ den yɛrɛ de ka nafa sɔrɔ sira ɲinitɔ don n balimaw ɲinɛn ta in bɛ ka taa taabolo min na ni mɔgɔ caman bɛ k'i da don a la ni a fɔra ko kiri min bɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ k'a fana b'i da don a la n'an yɛrɛ kun dalen don an yɛrɛ la ne bolo an kun tɛ se o ma an kun tɛ se o ma nka yuruguyurugu wale min filɛ nin y'a kɔnɔ a da bɔra min a degu bɔra min jɔn nɔ don a kan ka ɲɛɲini de o ɔ n'an y'a sigi k'a bɛɛ da maa kelen kun fasori kun walima k'a bɛɛ tulu ta k'a da ekɔli karamɔgɔ kun walima k'a bɛɛ tulu ta k'a da denmasaw kun bɛɛ ni jɔyɔrɔ n y'o de fɔ bɛɛ ni jɔyɔrɔ n'i jɔra faso ye a nɔ bɛ ye n'i jɔra i yɛrɛ kolo la i b'o fana nɔ ye ni kiri minnu filɛ nin ye ni kisa minnu filɛ nin ye n'an bɛ k'a kuma fɔ ni an y'an jɔ an jɔyɔrɔ la k'a fɔ ko jamana ka ɲɛtaga bɛ sɔrɔ kalan de la ne bolo nin tɔɔrɔya bɛɛ kun tɛ nka an dɔrɔn tɛ dɛ an dɔrɔn tɛ masa kelen tɛ se mɛtiri kelen tɛ se mɛtiri ma i cɛsiri cogo cogo ni dusukasi wale dɔ taara k'i sɛgɛrɛ i ka baara kɔnɔ i bɛ bɛɛ gosi bere kelen na nka n'i ye baara in taabolo faamuya i tɛ i tɛ tɔɔrɔ i b'i ka baara kɛ ni hakilisigi ni basigi kɔnɔna ye i n'a fɔ kunnafonidila min bɛ kunnafoni di ni kunnafonidi sariyaw ye n'a bɛ wele ko déontologie lakɔlimɛtiriw b'a fɔ ko pédagogie ala m'a to an k'a faamuya la o faamu dɔ fiɲɛ ye mun ye e yɛrɛ sɔnna ka bila i den ɲɛ ka na ekɔliso la ko a papu bɛ examen na walima le vieux bɛ examen na mami bɛ examen na ka na i da fa ekɔlimɛtiri ɲɛkɔrɔ a ye baara min kɛ kalo kɔnɔntɔn kɔnɔ ko fɛɛrɛ jumɛn bɛ sɔrɔ a la e yɛrɛ de kɛra papu maa jugu ye fɔlɔ den ma diya i ye cogo cogo den ka mana diya i ye cogo cogo e tɛn'i tile kɛ k'a tile kɛ n'i y'a dege wale min na a bɛ o wale de bɛ tugu a kɔ bawo a y'a ye a masa la masaw o de la n ko aw jɔyɔrɔ ka bon n'i ma tamasiyɛn ɲuman di tamasiyɛn jugu bɛ tugu i kɔ hali jamana dafirili o dɔ tɛ dɛ jamana in dafirili n'i y'a degu dɔw ta ka bɔ a la a tɔ b'a den zankɛ taara faransi paul taara eh, ameriki karisa taara jamana wɛrɛ la o ma na ni jamana in dɔnni ye dɛ o ma taa ni jamana in hakilila ɲinili ye dɛ o nara de ko fana k'a bɛ se ka kɛ jamana in den dɔ ye min na o la n'i y'an ka arabukanfɔlaw ye i na masaya segala ma ko kira bɔnsɔn dɔw don n'i y'an ka tubabu kalannaw ye i n'a fɔ ko moliyɛri mɔdenw don n'i ye nin suguya o suguya ye u ma taa a ɲinili dɔnniya ɲinili kama olu taara tigi kɛcogoya ɲinili de kama o la masaw jɔyɔrɔ ka bon nin ko in na kosɛbɛ n balimaw ɲinɛ ko den min bɛ kiimɛli sali kɔnɔ i n'i ka biki ani min b'i kun na ani i mako bɛ jɔ fɛn misɛnni minnu na ko i k'i jilaja i ka olu bɛɛ lajɛlen i ta i bolo i ka taa n'olu ye kiimɛli sali kɔnɔ nin ye saki ye nin ye telefɔni ye an ka telefɔni ko yɛrɛ bila sa telefɔni depuis salon o kuma fɔra ka ban ko telefɔni ko ko k'a bɔ a la pewu a sen ka bɔ a rɔ ba n'i yɛrɛ ye min sɔrɔ i y'a san nka o bɛɛ n'a ta dɔw b'u tulo gɛlɛya ka taa n'u taw ye ɔ masa dɔw fana telefɔni san waati selen don ɔ ko ɛɛ eh, karisa bɛ examen na ɔ ko a ko k'a ka kalanko bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ telefɔni na adama kulubali bɛ k'aw kɔnɔ yen o maa tɛna ɲɛ wɛrɛ ɲɛfɔ aw ye o n'i taara o cɛ ka biro kɔnɔ o b'i ɲininka ko i ka video min filɛ nin ye nin ye 2029 ta ye wa nin ye jumɛn de ta ye nin ye 2019 ta ye wa nin ye 2023 de ta ye a bɛ caman ladi a bɛ baara la a yɔrɔ na yen dɛ a bɛ caman ladi nka a bɛ caman fana minɛ dɔrɔn k'olu kɛ bɛgu hali fiɲɛ tɛ don u kan ala mana an ta k'o ye fiyewu an ka mɛn fiɲɛ in na yan k'a sama koyi walahi n balimaw kalanko kisɛ la ne bolo n'i y'a ni kiritigɛla mɔgɔw sen donna a la a kɛra walakantan ye a kɛra damantɛmɛ ye ko ko n'a tɛmɛna dan kan a bɛ kɛ damantɛmɛ ye ko negebɔlen man di ko ka di nka ko negebɔlen man di maliyɛn ma don ko la ka ban ale de b'a kɛ fo k'a fɔ ko k'a to tan ɔ maa wɛrɛ tɛ bɔ maliyɛn nɔ ma bilen ɔ kalan dun ye jɔsen ye jɔsen min ni jamana nguloma dɔ don o nguloma a bɛ jɔ fasoden kelen kelenna bɛɛ fɛ e min filɛ nin ye suya kɔlɛ la i ye kalan dɔ de kɛ ne min filɛ nin ye kuma la ne ye kalan dɔ de kɛ mécanicien min b'a ka garage kɔnɔ a ye kalan dɔ de kɛ o bɛɛ tɛ kalan dɔ ye ɔ ni maa min ko k'i b'o ta k'o fili k'o filenkolo ci k'o fili baji la e yɛrɛ mako sa de s'i yɛrɛ ma o la an bɛ wele bila denmansaw bɛɛ lajɛlen ma u ka jɔ u jɔyɔrɔ la i ye i sɔnna i den a ye kalan min kɛ i ye wari min sara walima i ye faso dɛmɛli min kɛ i jija tile saba kɔnɔ walima tile naani kɔnɔ i kana baara tiɲɛ lakɔlimɛtiriw jɔyɔrɔ ye min ye olu de bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka laraweliw kɛ ka tɛntɛn n'a y'a sɔrɔ karisa bɛ sariya kɔnɔ walima sariya bɛ karisa bɛ hakɛ min na ɔ i fana i ye kalo kɔnɔntɔn baara de kɛ i ka kalo kɔnɔntɔn baara tɛmɛlen kɔfɛ i yɛrɛ kana kɛ o baara tabaa ye k'o ɲun ko ɔ ko k'a ka ɲɛnamaya bɛɛ bɛ b'i de bolo i jɔ i ye n bɛ minini min dɔn i jɔ n k'o ta k'o di karisa ma ɔ e yɛrɛ ma ekɔliden dɛmɛ ka ban nafa jumɛn kɛra i ka baara la de nafa jumɛn kɛra i ka baara la don ɔ o tɛ o tɛ surukuba ni zonzaniba ye sa i ye dɔɔnin kɛ i yɛrɛ bɛ dɔɔnin lama i bɛ dɔɔnin kɛ i b'i yɛrɛ lama e kɔni b'a dɔn o kɔni tɛ baara kɔni diya ye lɛkɔlimɛtiri ɲuman bɛɛ ka hamina ye n ye min di n ye dɔnniya min di n y'a dɔn k'a di wa n m'a dɔn lakɔlidenw y'a faamuya tan o tan wolonwula kɔni na se k'a yɛrɛ bɔ n'o wolonwula y'a yɛrɛ bɔ e bɛ mun yɛrɛ reproche k'i yɛrɛ la bilen i tɛna dɔn ko nɔ b'i ka baara dɔn a n'a tan bɛɛ y'a faamuya basi yɛrɛ t'o la koyi nka ni kelen de y'a faamuya walima fila maa bɛ se k'a fɔ ko sigan b'i la ɔ i yɛrɛ fana k'i cɛsiri i ka baaraw fɛ nin waati laban in na an bɛ faso de ka wulikajɔ cayalen ye u bɛ bɔ ka bin kɛ yan fɛ nka sanjikɔrɔ wɔsi o tɛ dɔn minisiriw bɛ baara la directeur technique DAEw académie ɲɛmɔgɔw u bɛ wulikajɔba de la nka sanjikɔrɔ wɔsi o tɛ dɔn he ninnu bɛ wulikajɔ min na wo in kɔnɔ ye ko fasodenw bɛɛ lajɛlen ka se ekɔli la ko bɛɛ lajɛlen ka se ka faamu sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen ka se ka nimisi wasa sɔrɔ kalanko kɔnɔ nka a caman bɛ yen u ma faamu mamɛri k'u ma faamu ka da mun kan e y'a ŋaniya k'a fɔ examen ka kɛ e y'a ŋaniya ko kalan ka kɛ e y'a ŋaniya ko kiimɛli baaraw ka kɛ ka ɲa nka n'e nana o baara kɛ i n'a fɔ a kɛcogo ni lakɔli karamɔgɔ m'i kɛ mɔgɔ jugu ye i bɛ t'a sɔrɔ denmasa b'i kɛ mɔgɔ jugu ye o de la ne ko n ko ne siranna jamana in ko ɲɛ a kiimɛli baaraw daminɛlen filɛ nin ye ɲinɛntaw daminɛna an b'a fɔ kabo kun jɛra mɛ kalo tile bi saba n'ala ye juin kalo tile saba yira an na ka taa bila duuru la kilasi kɔnɔntɔnnan kiimɛli baara n'o ye dɛfu ye o fana bɛ damina o m'a bɔ yen bete bɛ daminɛ o m'a bɔ yen ifm ni bagi bakɔrɔba na kɛ k'a datugu hɛn ko ni sisan tɛ ko ni maa min dira bagi la a bɛ fɔ k'a sera bagi ma de ɔ nka bi bagi san tan ni wɔɔrɔw bɛɛ bɛ ka bagi sɔrɔ san mugan ni fila o y'a sɔrɔ i tilala i kɛra ekɔliden jolen ye ɔ nka n'i y'a dɔ ɲininka ko e ye jumɛn kalan de ɔ ko ne taara nin kalan yan fɛ lɛtɛrɛ sɛbɛn dɛ walima tɛ taa n ka lɛtɛrɛ kalan kabako dan don ala maa n'aw kisi nka jamana sigikafɔba min kɛra an b'a bisigiya k'a fɔ jamana taabolo kura minnu bɛna daminɛ kalanko nasira la ko nin na se ka kɛ fura ye an ma kosɛbɛ n'o tɛ tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la bila kɔnɔ tɛ n t'o le ye dɛ mali kalanko ye fatɔ furakɛ de ye don o don daga kura bɛ don don o don fatɔkɛ fana bɛ sigicogo kura bɔ wa don o don u bɛ wele kɛ ko a ye n'a minɛ ne ko ne siranna mali kalanko ɲɛ i m'a wuli ko kunu lakɔlidenw ni bi lakɔlidenw tɛ kelen ye ɔ u b'o fɔ ɔ ko kunu lakɔlimɛtiriw tun bɛ min na o k'olu n'u fana tɛ kelen ye e yɛrɛ sɔnna ka sariya vote ko jagoya wale ta kana ta ka maanifin sɛgɛrɛ n k'o de y'an ɲɛ don ɲɔgɔn na n y'a fɔ ko maa ninnu de ka hakilila don n'o tɛ farafinden finman kurukutu k'i ba dɛbɛ walon k'i bila sira kan n'i ma bere yɛrɛ ta farafin kama a tɛ tilen farafin bɛ siran fɛn fɛn ɲɛ o ye bugɔli ye ani lebu nka kabi a dora tubabuya ko na k'a k'a kɛ sɔgɔbi ye ka tila k'a kɛ maanifinw ta ye ne ko n ko kabako don depuis a fɔra ko ni sariya in votera denmansa dɔw ta juguyara la hali ni tubabu yɛrɛ ta ye ha jamana in jamana in ye sariya jamana de ye hakɛ bɛ den bolo hakɛ jumɛn bɛ den bolo ni hakɛ b'i bolo i bɛ kalo kɔnɔntɔn kɛ i ba kɔnɔ wa jamana in ko filɛ nin ye ni hakɛ don e n'aw ka hakɛ d'a ma yɔrɔ yɔrɔ ko e n'i ka hakɛ ɲini n y'a dɔn e tɛ wolo kuma n'a fɔcogo don lamɛnbaaw k'a faamu an tɛmɛtɔ don an m'a lawuli nin kama ni kiimɛli baara ninnu i bɛ denmansa dɔw de ye i bɛ lakɔli karamɔgɔ dɔw de ye olu de bɛ yuruguyurugu walew ni fɛnw dɔrɔn de la ɔ ni faso ko k'a dabila n'i m'a dabila diya la i tɛna dabila goya la n'i y'a dabila goya la ɔ i yɛrɛ bɛn'i yɛrɛ laadi bawo kojugu ye maa karamɔgɔ ye balimaw a waati sera an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ni tiɲɛ bɛ fɔ maa fa tɛ nɛni maa ba tɛ nɛni ni tiɲɛ bɛ fɔ bɛɛ lajɛlen de ka hakɛ bɛ d'i ma an bɛ nin kiimɛli kalanko kuma in na yan bi sini maa wɛrɛ bi yan nka n'a ma ɲa o ye jamana de dafirilen ye bɔnɛ kɛra jamana de ta ye nka n bɛ n ka hakilila di ka bɔ kuma la n'i ko jamana in kalanko yɛrɛ ka sigi sen kan sigikafɔ min kɛlen filɛ nin ye o ko sariya ninnu ta n'a bɛ fɔ ma ko resolution n'olu taara ka tila k'a ye e yɛrɛ ye mohamɛdi e ye mohamɛdi kun e yɛrɛbakun e y'a dɔn i ye kalan min kɛ e ni jamana wɛrɛ bilala ɲɔgɔndan na bawo diɲɛ bɛ ka sɔgɔ ka don ɲɔgɔn na bɔlɔlɔ sira fɛ o n'e taara jamana wɛrɛ maaw cɛla e de kɛra eh, bɛɛ laban ye o kunmasuli ni maloya b'i la i na sɔn ka segin ka na jamana kɔnɔ i fana t'i fara olu kan i ka dɔnniya ɲini ɔ n'i y'a sɔrɔ i tɛ segin ka na ɔ nka n'a fɔra ko e de kɛra jamana kɔse ye e bɛ tila ka n'i disi gosi ko ne de tun taara nin jamana in na k'a b'a sɔrɔ jɔyɔrɔ foyi t'i la tiga ci pa i tɛ foyi ye ɔ n'o maloya n'o kunmasuli ye mali denmisɛnninw minɛ n y'a dɔn kalanko na jɔ sen kan wa a na kalan kɛ ni dusu ye n'o tɛ ka palais de la souveraine ko in to yen han a siga bɛ ne la dɛ a siga bɛ ne la bi den yɛrɛ tɛ foyi kɛ n ba ye kurantigɛ nana tɔgɔ da u kun bi n'o tɛ caman bɛ yen u b'a kanu ka taa sigi gɛrɛn na caman bɛ yen ka taa kanu ka taa jɔ ekɔliso kɔfɛ ka sigɛriti min ɔ k'a ma sɔrɔ lesɔn ta waati min kan ka kɛ lesɔn ta la ale t'o kɛ abada n k'a faamuya ko ɲuman ala m'a di a ma k'a fɔ aw ye an bɛɛ k'an jɔ an jɔyɔrɔ la denw ka kalanko la den ba fa jamana an bɛɛ bɛ ka kɛ jamana in de ye foyi jamana foyi t'an bolo ni jamana in tɛ n'i y'a mɛn i ye den sɔrɔ i bɛ jamana dɔ de kɔnɔ n'i y'a mɛn i bɛ kalan i bɛ jamana dɔ de kɔnɔ n'i y'a mɛn i bɛ kɛ minisiri i bɛ jamana dɔ de kɔnɔ n'i tɛna jinɛw mara n'e b'o jamana kɔnɔ o jamana in ka hakɛ bɛɛ de b'i kan n'o hakɛ b'i kan n'o jɛmɛ o sen jɛmɛ o bolo jɛmɛ i kan ka dɔ kɛ jamana in ye o la ala k'an ci ɲuman na an fɛn fɛn bɛ min kɛ a ka kɛ ɲuman ye an fɛn fɛn bɛ min kɛ a kana kɛ juguman ye baw jamana jɔli ɲuman o de ka ɲi n'a juguman nana an filɛ nin ye o kɔlɔlɔ dɔ de kɔnɔ modibo keyita ye kalan min to yen n'an tun b'o o kalan siraw kɔnɔ sisan b'a sɔrɔ an fɛn fɛn filɛ nin ye o y'a sɔrɔ sisan b'a sɔrɔ an bɛɛ lafiyalen don dɔɔnin nka jamana kelen dugu o dugu ekɔliso kelen fali dun bɛ ekɔliso dɔw kɔnɔ lakɔli karamɔgɔw bɛ muté u tɛ sɔn ka taa ala m'an kisi la n balimaw nin kun y'aw tulo gɛrɛsɛgɛ ye ɲinan eh, ɲinan kiimɛli baaraw kan a bɛɛ lajɛlen k'aw cɛsiri